ili motere mtunda wa pakati pa blantyre ndi lilongwe 28000 kwacha akulu ana 20000 kwacha ndipo return ticket ndi 50000 kwacha mtunda wa pakati pa blantyre ndi mzuzu ndi 45000 kwacha akulu ana 35000 kwacha return ticket ili pa 80000 kwacha yokha basi blantyre mangochi

aa kalata inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido achimwene muli bwanji koma tsiku la lero ukamba za ife abale anu kuno kwanu ku nyasalande ayi ndithu tikupuma amwene masiku akupita basi tayamba kukhazikika mu chaka chija amwene komatu osalephera amwene zitopotopo apo ndi apo moti tayamba nafenso kumayimba nyimbo ija ya chaka chino talowa tindindindindi talowa ndi adani omwe tindindindindi akufuna moyo wanga kuti awononge oyipa oyipa inu oyipa Zochitika mmoyomu basi simungazithawe amwene kungovomereza. Ndipereke sawatcha kwa bus zomwe zija zotsogola za khwezy zimenezo tsiku la lero zandiguliranso sitampa amwene. Inu kungokhala ndi ulendo wapakati pa Blantyre, Lilongwe, Mzuzu komanso Mangochi osamayang'ananso kwina amwene koposa ku khweze buses imayenda bwino kwambiri. Panopa bus yokhayo imene yatsala yodalirika ndi imeneyitu basi. khwezy buses uchene akuti mwana anapita ku likulu la boma ukadandaula kumeneko mwana anachita bwino anasankhidwa kupita ku sukulu za ukachenjede koma thandizo la ndalama ndiye silimapezeka mwana amangokhala pa khomo basi koma chonsecho makolo ake adagwirapo ntchito modzipereka kuligwirira ntchito dziko koma ndithu dzaka nkumapita ndalama zimene anthu amalandira akapuma pa ntchito nkumangodikirira osalandira ayi mwana mpakana kufika powawidwa mtima ndikukanena kuti iya inetu lero ndigona konkuno kufikira ndalama za malemu bambo anga mutandipatsa sindikuchoka pano tikuzunzika kunyumba kwathu ngati bambo athu sadagwire ntchito m'bomamo kudikirira ndalama mpakana zaka zitatu ayi ndithu sindikuchoka pano ndiye mwanadi anaswera komweko tsiku lonse osadya kudikirira kuti ndithu kenakake kachitike mwamanyazi akuluakuluwo ndi pamene majeketi anali yambakatayambakata muthandizeni mwana jamani kenaka ayi iweyo pita tikuthandiza basi zimene ukudandaulazo zamveka ife kuno kumudzi kuchikumbeni titamva kuti ayi mwana wathandizidwa tinali wodzala ndi chimwemwe komanso kumbali ina tinali wodzala ndi mkwiyo mkwiyo wathu umabwera poti kodi nchifukwa chani timalekerera zinthu kufika pa mulingo ngati umene wafikawu Timalingalira kuti kodi ndi angati amene akuvutika ali mu nyengo ngati imene mwanayo akudutsamo osathandizidwa? Pena pake anthufe umunthu umatisowa amwene. Pena pake zimakoma zonse zikuyenda bwino, uli pa ntchito, ndalama kumalandira bwinobwino. Koma zimafunika kaumunthu pang'ono, kumaganizira kuti kodi mmene tikuwazunzira anzathu kumbali ya malipiroyi, titakhala kuti ndi ifeyo, nafenso tapuma pa ntchito, Tatsikira kulichete. Abale ndi ana athu akuvutika kuti alandire ndalama zowathandizira m'moyo zimene tidazigwirira ntchito. Kodi mzimu wathu ungamamve bwanji kumene uliko? Ungapume mu mtendere? Alipo anthu ochuluka kwabasi amene akuzunzika ndi nkhani yokhudza malipiro, ena opumira pa ntchito, enanso ati anapanga bizinesi ndi nthambi zina za boma koma osamalandira mpaka na zilumika zitatu. Zimene zachitika kwa mwana. kuwombedwa mphepo misozi ili m'masomo akumalira kuti tikuzunzika ife kusowa thandizo lolipirira sukulu ndalama za malemu bambo athu mukungosunga ndithu zikhale belu kwa akuluakuluwo kuti zinthu zina zake sizili bwino m'magwiridwe a ntchito inde nkhani yake nthawi zonse imakhala ya khobidi ayi khobidi ndi limene likutivuta muzitimvetsetsa Komabe, bwezi zikumaoneka kuti ayi mwezi uno zikuoneka kuti alipirako auje, mwezi winawo ayi apungulako, awalipirakonso auje, koma zimadzaoneka kuti sizikuyenda ayi. Chilichonse chinayima. Miyoyo ya anthu ikukanika kuti ipite chitsogolo. Ndalama zatsakamira. Anthu sakulipidwa. Mpakana kumachita kudzitamirira, ayitu mungotimvetsetsa, zakuno zimachedwa. Zomvetsa chisoni kwabasi. Tinawo anthu amene adapuma pantchito kalekale zaka zitatu zapitazo. Nthawi yomwe amapuma pantchito adali ndi malingaliro osiyanasiyana. Ine ndikapuma pantchito, ndalama zanga ndikalandira, ndidzatere, kenakanso ndidzatere kuti mwina mwake kamoyo kangaka kasadzachite kusintha kwenikweni. Amwene! munthu kupuma pa ntchito koma kuli chuu ndalama kumatha zaka zitatu asanalandire munthu nkufikano pomakhala kamoyo kopemphetsa ngati mwina mwake sadakonzekere zopuma pa ntchito komanso kandalama kathu mmene kakumayendera amwene munthu kusungira kwa zilumika zitatu kakumakhala kuti katha kale mphamvu kakadali komweko zimene unkalota utadzachita zija kakabwera kandalamako osathekansoyi lero lino ambiri amene adapuma pa ntchito kaya amene adapangako bizinesi ndi boma akumafika pomwalira mwachangu ndalama zawo asanalandire kumwalira koma tsopano ali anthu owawidwa mtima kwa basi kumaganizira ndawalakwira chani anthu akukapitolowo kuti andizunze chonchi Tikuyenera koma kusintha kaganizidwe. Magwiridwe athu a ntchito akuyeneranso kusintha, osati kumapanga zomwe zomwezo mwachizolowezi, kumachedwetsa dala ndalama za anthu ndi cholinga choti mwina mwake anthu akafika potopa ayambe kutinyengerera kuti amwene tithandizeni ndalama zanga nditenge mwachanguchangu ndikupatsani kangachepe aka. Makhalidwe ena ofunika kuwaonanso bwinobwino. Sitikukana, nthawi zina ndalama zimatha kuvuta inde, koma pena pakenso ofunika kuunikanso bwinobwino. Ena ake sagwira ntchito imene adapatsidwa kuti adzigwira. Ndi chifukwa chake nthawi zonse umamva ayi zioneka ngati malipiro anu mwezi uno akudumphani, chimashini chakudumphani. Ayi, auje mutikhululukira ndalama zimene mudagwirira ntchito zioneka kuti sizili ready-yi, ndiye mutikhululukira. Sizili ready chifukwa chani? chimatchini chandidumpha chifukwa chani amayendetsa chimatchinicho ndani munthu tikumtumiza akagwire ntchito kwina kwake kumene kuja akafunika malo ogona akafunika chakudya basi ungomutumiza ngati thumba la mbatata tapitani eh, za ndalamazo mudzalandirabe mtsogolomu zikadzapezeka kodi munthu ameneyo tikumuyembekezera kuti ntchito yokagwira kumeneko ikakhala yolongosoka munthu adzitenga ndalama zake za ndiwo kumakagwirira ntchito zaboma zoona simunakonze bwanji kuti ntchito isanagwiridwe ndalama zipezekeretu akamapita munthuyo anyamuliretu ndalama zake pena pake zina zachimwene ayayi zachamba zenizeni zachamba eh komanso pena pake anyamata mtambo mtambo drama group akanatipumitsa amwene ndiye pacha makono tikamakamba za anyamata mtambo mtambo drama group kalipo ndithu kagulu kena kake kamene kamakhala ndi mangawa ndiye kamatukwana kuchita sukudabwa kuti koma nkhani yake ndi itiyo amwene panopa nthawi ikutha ifeyo kuno kumudzi uchi kumene timaona ngati mmalo mochedwa ndi kuzengana milandu ayi iweyo nthawi ina yake ija udatere ayi inunso nthawi ina yake mudapanga zinthu zimene munthu wamkulu brazil mmerikano sadavomereze timaona ngati nthawi inoyo inali yoyitanizana onse akuluakulu tabwerani pamodzi tikhululukirane Tonse tiyeni tsopano tiyende limodzi monga ana kamodzi, tipite chitsogolo. Mmalo momataya nthawi pakadali pano kuti a zikuoneka kuti pano abwalo ndiye ali mbali yathu ndiye tiyeni timkhaulitse ujeni namwankhuyu adziwe moyo siophweka adatizunza nthawi ina yake anthu amenewa ifenso tiyeni tiwaonetse tiyeni tiwaonetse kuti eh, ujeni eh, eh, ndi ana Tiyeni tiwaonetse kuti ndi ana nthawi ikupita amwene. Ku mtambo mtambo drama group za mangawa kufuna kutcherana ndale zingogawanitsapo anthu kenaka nkumafika 2025 anthu atagawanikana. Panopa kwatsala miyezi 18 kuti tichite masankho kwathu kuno. Kuli ntchito yaikulu yokonzanso zinthu pansipansi kukakumananso ndi anthu amene pansipa anabalalika. Zonse zikufunika nthawi yokwanira. izi zomataya nthawi ayi ayitanitseni auje amenewa adzafotokoze ankapangiranji zimenezo ndikuchedwa amwene komanso ndizosathandiza polingana ndi nthawi yatsalayi 2025 sitikusankha anthu chifukwa chowamvera chisoni izo nde titsindike 2025 kudzakhala kusankha anthu amene aonetsa kuti aphunzirapo kena kake ndipo akonzeka kuchita zinthu zosinthika osati zomwe zomwezo anyamata mtambo mtambo akuyenera avomereze zifukwa zimene zidawapangitsa kuphofomoka ndipo atitsimikizire kuti ayitu ife ndi osinthika akuluakulu si omwe aja mmatidziwa ajayi koma izi zomangoti lero kubwalo la milandu mawa koma ati kuwayitanitsa akuti zimenezi zikutidyera nthawi kwabasi msewu wakumachinjiri mu mzinda wa blantyre mutikonzere ee ayi sizoona ayi pena pake zokhazokha tadandaula kale zija achimwene kuti anthu ena ake akamagwira ntchito amagwira ntchito modabwitsa kwabasi kuchita zachidodo kupanga ziganizo dododo kukubwerakutu kupanda kusamala tidzadzidzimuka ndithu dziko lonse lino lilibe misewu sizoona ayi ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amavuta akunyasalande sungamvetse